an b'a jira aw la k'a fɔ min ye alamisadon n'o bɛnna uti kalo tile tan ma san ba fila ani san mugan ani saba lajɛ belebele o kɛra gɔngaso komini yɛrɛ o kɔnɔna na a kɛra gɔngaso mɛri yɛrɛ kɔnɔna na o ka lajɛkɛsoba yɛrɛ kɔnɔna na a ɲɛmaaya tun bɛ gɔngaso mɛri bolo n'o ye monsieur abudramani kɔnɛ ani kilela kapu n'o ye monsieur sedu sangare an b'a jira aw la k'a fɔ lajɛ kun kun ye min ye ka sanga ni dɛfu min n'a kɛra an ka jamana kɔnɔna na mɛ kalo la san ba fila ani san mugan ani saba gɛlɛya minnu sɔrɔ a kɔnɔ ani bɔda minnu sɔrɔ a kɔnɔ ka se ka taa kunnafonidi kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛba in yɛrɛ kan maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan a jirala k'a fɔ k'an bɛ waati min na fo sisan sikaso marabolo kɔnɔna min ye dugu dɔw bɛ yen ekɔliso tɛ olu dugu yɛrɛ kɔnɔna fo ka t'a bila maa dɔw yɛrɛ ma pase dɛfu yɛrɛ kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ olu da sera o gɛlɛyaw ma a kɛnɛ kan ekɔlimɛtiriw fana kuma dira olu ma o y'a jira k'a fɔ ko jɔnwala gɛlɛya bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa min ye k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya ka se ka furakɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma denmansaw bɛɛ bɛɛ ka jɛn ka bolo di ɲɔgɔn ma walasa min ye k'a dɔn k'a fɔ dɛfu in n'a bɛ kɛ san o san i k'a dɔn k'a fɔ a ka se ka se hɛrɛ ani lafiya kɔnɔna k'a ma sɔrɔ mankan ma bɔ a la a kɛnɛ kan kuma dilen monsieur le maire ma a y'a jira k'a fɔ a bɛ foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma minnu bɔra yɔrɔ ka na u ka komini kɔnɔna ka bɛɛ fo ni ka bɛɛ lajɛlen kɔn barikada a y'a jira k'a fɔ ale kɔni misi wasala sabula min ye k'a dɔn k'a fɔ maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛn sikaso dekapu n'o ye monsieur sinali togola a n'a ka cɛdenw olu tun bɛ a kɛnɛ kan o da sera kuma caman de ma monsieur le maire abudramani kone a ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ ma ko minnu fɔra kuma kɛnɛ in kan bɛɛ k'i hakili to a la walasa min ye k'a dɔn k'a fɔ kalanko gɛlɛya a ka se ka ban an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na n'an bɔra an ka marabolo kɔnɔna na an bɛ taa an ka jamana cɛmancɛ fan fɛ kɛrɛnkɛrɛn an bɛ taa banjagara an b'a jira aw la k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na min ye banjagarakaw olu k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni funtina k'u ka nisɔngoya ni ka taama belebeleba ni k'o ɲɛsin banjagara faamaw ma kɛrɛnkɛrɛn mali kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ banjagara ka se ka lakana ni k'o boloda an b'a jira aw la k'a fɔ yanni yanni ka to taama in ka boloda min ye dugu dɔ bɛ ko bojo i k'a dɔn k'a fɔ maa tan ani wolonfila olu kɔn fatula ka dugu kutoro ni k'a da goloci o ma kun banjagarakaw fɛ olu kɔni nisɔngoya taama ni k'a ta ka ɲɛsin banjagara gouverneur ma ka t'u ka nisɔngoya ni k'a jira o la k'a fɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ olu fɛ ni waati na lakana fo de ma sabati nisɔngoya kun ye min ka se ka taama boloda ka ɲɛsin jamana faamaw ma ka wele bila jamanakuntigi ma n'o ye son excellence asimi goyita a n'a ka transition cɛdenw ka se ka lakana ni k'a sɛbɛkɔrɔ banba banjagara marabolo yɛrɛ kɔnɔna na k'an bɛ don min na fo sisan min ye lakanabaliya ye e k'a dɔn k'a fɔ da de bɛ olu ye nka sinɔ tɛ olu ye don o don min ka dugu dɔ bɛ a bɛ dakolo jeni k'o tɛna jɛn n'a ye abada o de kama o ye taama in kun dɛ ka ɲɛsin banyagara ma ɲɛmɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya banyagara gofɛrɛnaman ani k'a dɔn k'a fɔ mali kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen ka se ka nisɔngoya taama ni k'o ta ka ɲɛsin o ma o y'a jira k'a fɔ nin waati in na olu kɔn sɛbɛ kɔni tɔɔrɔ bɛ nin waati in na ka sanga ni lakana min n'a ma sabati banyagara marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na n'an bɔra banyagara an b'an kunda nizɛri kan halisa min ye sedeyaw ani faransi fɔ ka taa bila nigɛr ma olu kɔn bɛ ka masɔrɔ ka sɔ kɛ ta la nin waati in na a ko kɔn bɛ ka maa caman kɔn kamanagan min ye sedeyaw ye i k'a dɔn k'a fɔ halisa ale ale kalikan don bazum ka se ka segin ka na fanga na an b'a jira aw la k'a fɔ nigɛr a jamanakuntigi min ye fanga kɔn dafiri nin waati in na n'o ye son excellence monsieur abdramane tiyani a y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko faransi kɔn kɔn i ka dɔn k'a fɔ olu ka baara kɔn jɔla o ni faransi ɲɔgɔn cɛ sabula faransi ye dantɛmɛwale de kɛ o ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na o nɔngɔn bɛ min ye faransi fana bɔra ka jaabili kɔn kɛ o y'a jira k'a fɔ nin waati na nizɛri i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔn bɛ sedeyaw kɔ walasa min ye k'a dɔn k'a fɔ bazum ka se ka segin ka na fanga yɛrɛ o kɔnɔna na nka bɛ dɔn fɔ sisan min ye k'a dɔn k'a fɔ eh, nizɛri olu ka maaw faamaw minnu kɔn bɛ ka fanga kɔn dafiri o y'a jira k'a fɔ nin waati na baarakɛɲɔgɔnya o y'o jɔ Niger ani i k'a k'a fɔ Faransi kɔni ɲɔgɔn cɛ a ko kɔni bɛ ka Faransi kɔni kamanagan sabula Faransi hakili kɔni bɛ min na Niger jamana kɔnɔna na o de o ka uranium ye min n'a kɔni tara ka Faransi dan e k'a k'a fɔ a bɛ kɛ baara ye Faransi kɔni bolo an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na min ye CEDEAO kɔni ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale bɛna intervention militaire ni k'o na Niger walasa min ye e k'a k'a fɔ bazum ka se ka segin ka na fanga kɔnɔ kɔnɔna na nka n'a kɛra i ka k'a fɔ a ko kɔn gɛlɛya dan tɛ sabula maa caman kɔni bɛ ka jira k'a fɔ nin waati in na ko ko nin ko in i ka k'a fɔ nin tɛ ko sɛbɛ ni sedeyaw kɔn ko k'a bɛna kɛlɛkɛcɛw kɔn bila ka na nizɛri k'i ka k'a fɔ a ko ni gɛlɛya i ka k'a fɔ a bɛ sɔn ka taa ɲɔgɔn fɛ halisa an bɛ to nizɛri an b'a jira aw la k'a fɔ sedeyaw ka ciradenw kun nana nizɛri maa naani bɔɲɔgɔnko i ka k'a fɔ min ye abdramane tiyani ale kɔn ma sɔn ka maa kɔfɔlenw kɔn bisimila Niger jamana kɔnɔna na ninnu maa kɔfɔlen na kun tun ye min ye ka na CEDEAO ani Union africaine ani k'a dɔn k'a fɔ ONU ka na se ka kuma laseginni k'o kɛ CEDEAO cɛdenw fɛ ani k'a dɔn k'a fɔ Général Abdramane Tchani n'a ka cɛdenw ka se ka kuma ka se ka bɛn ani kɛlɛ ko na Niger jamana kɔnɔna na Général Abdramane Tchani a y'a jira k'a fɔ ale tɛ mɔgɔ bisimila ka jamana kɔnɔna na maa minnu kɔni bɛ ka gɛrɛ ni k'o da Niger kan wa fana maa minnu kɔni bɛ ka daw sɔ o ni Niger cɛ ko ale tɛna sɔn abada ka kuma o mɔgɔw fɛ n'a ma ɲɛ ale bɛ kuma u fɛ u ka se ka embargo k'o wuli ka bɔ a ka jamana kɔnɔna ka se ka karakow dayɛlɛ walasa olu ka se ka bɛn kelen ma ka ko to ɲɔgɔn ta la ko n'o tɛ nin waati in na k'a fɔ embargo bɛ olu ka jamana kan aw bɛ tila tuguni ka na k'a fɔ k'a bɛ sigikafɔ kɛ n'olu ye k'i k'a dɔn k'a fɔ o ye yɛlɛ maa ye wa o de kama min ye abdramane tiyani a ma sɔn abada nin sin na ka CEDEAO ka ciradenw ani ONU ka ciradenw k'o bisimila Ɲamɛ faaba yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛ don min na fɔ bibi na min ye k'a dɔn k'a fɔ a ko kɔni a ma taa CEDEAO jimi sira fɛ abada o de kama maa kofɔlenw kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni u bɛna tajuru beresira ni k'o ta k'o ɲɛsin Niger ma jagoya don Bazum a ka se ka sigi fanga na yanni k'a to an ka bi bamanankan kunnafoni kuncɛ an b'an dɛmɛbaaw fo kosɛbɛ minnu bɛ k'an dɛmɛ jamukan yɛrɛ taabolo kɔnɔna na min ye k'a dɔn k'a fɔ Nana fa Sɛki Tangara butigi beleba bɛ a bolo ka se ka piyɛsi lakika ni k'o di aw ma TVS minnu de ko don an b'a fo nin waati in na k'a waleɲuman dɔn Dolo créateur Umaru Jara k'a waleɲuman dɔn Lamini Babala kɔfɛ Sikaso kɔnɔ an b'a fo ani ka barika caman da a ye an bɛ taa Sikaso sirakɔrɔ sirakɔrɔ morikɛ kelen Dawuda Tarawele an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ani k'a barika da ale y'an dɛmɛbaa ye kosɛbɛ aw garijɛgɛ kɛra nin ye an bɛ dugawu de kɛ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ